otu egedege nwa o tee na be na ntị o tee na mgbe ya mgbe iri nwa bịara ebe niile anụba akọ ịkọ egwu dị iche iche egedege egwu ndị eze ugochi nyere m ojemba enwe iro ọnwụnwa mụ na chi nke a bụ nke oge ụfọdụ ndị ụka gụbakwu ya ebe a ọnwụnwa ọnwụnwa ọnwụnwa mụ na chi m ọnwụnwa nyebere onye jiri ihe ụwa ekele dịrị Anambra na Imo ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị kpatụgasịrị aka ofe ji wee kwuo sị na egwu egedege abụrọ sọ ihe a na-afụ anya nọọ maka ọtụtụ ihe ndị aha eme gịnị aha afụ anya iji wee kwuo n'ọba mere Igbo gịnị ihe m na-ajụ o nwere ntụziaka ma ọ bụ okwu agbamume ma okwu mgbaziri ị nwere ike inye ụmụazị nwa fada Peter na-akụziri Igbo n'asụsụ ụwa niile maka na ama m ọtụtụ n'ime ha ya na-afụgo egwu ha na-anụ ya ọtụtụ ihe dị iche iche bọs enyemaka Peter na-enyezi ha ji wee taa tapịrị ha ụfọdụ na-amụta Igbo kedu enyemaka ma ọ bụ okwu ị nwere ike ịgwa ụmụazị nwa ebe ọ bụla ha nọ na mba ụwa niile
hmm. m ga-etinye na nke a Chineke ka m ga na-ayọ na-ekpere ha ekpere ka ha nwee ike ka o nye ha o nye ha echiche iji wee na-aghọta ihe a na-ekwu na-etinyekwa ya n'ọrụ unu na-agba mbọ na-agbasi ike onye ọbụla ga-agba mbọ oke ike ha ma nọọ a sị a na-eje kụzi gosi ịnyịnya mmiri ndị ha kparụzi ịnyịnya sị ngwa jee ṅụwa mmiri a kịta ihe mgbu oyi ọ ekpere na okwu anyị ga-eji were na-akwado ha ha biko ka a kụziere ha ha mụta ya chineke nyekwuoro ha aka sachaa ụbụrụ ha mepee ụbụrụ ha ka ọ wụ na a kụziere ha ya tapara ha n'ụbụrụ ahụ ha amara ya ma ndị nne ha na nna ha na-akụziri ma ndị nne ha na nna ha na-akụzi ndị a akụziere ha n'ụlọ akwụkwọ ahụ ha si ebe ahụ ghọta ya Chineke nyere ha aka ha ghọta ya ka ọ dịrị ha n'obi dịrị ha n'uche dịrị ha n'isi ka ha hapụ ilozọzi ya ka ọ dịrị ha otu ahụ ya dịrị ha mma
okay daalụ n'akụkụ nke ọzọ anyị makwa ọrụ Peter na-arụ n'akụkụ nke ịpịa egwuregwu tenis o nwekwara ụmụazị ndị a na-akụziri ebe a ma ndị nnukwu o nwere okwu agbamume ma ọ bụ okwu mgbaziri ị nwere ike ịgwa ha ndị tenis ahụ kwa ndị na-apịnye egwuregwu ahụ ka wụkwa ofu ihe mm, maka na ọ na-ejekwa afụ ndị ah. ọrụsị ndị motherless babies home ihe agbụkwọ ọrụ ha gasị ọ tụnye ndị ọzọ dị iche iche mm.
ihe m na-ekwukwa na nke ahụ ihe a m gwara ndị a ka m na-agwakwa ndị a maka ha ncha mmụta mmụta mm. Chineke mepee ha ụbụrụ onye a kụziri aghọta nke ndị ọrụsị anụnwa ka ahụ ọrụ ahụ Chineke ọ Chineke ya-akwụ ụgwọ nke ahụ. Mm, Eh, onye ọbụla na-emekwa onye ike nri mụnwa na onwe m na-ejekwa mm, Mm. so ọ Chineke nwe ịkwụ ụgwọ ọrụ nke ahụ mm, ọ ma onye anyị fụrụ ebe ọ dị egwu mm, Onye a, mm, n'ụka ọrụrụ be anyị mm, n'ụka ọrụrụ be anyị mm, na-emecha ahụ ozugbo ha akpọfe ya onye ọwụla were bee ka atụrụ Mm. kwụsị ọ kwụrụ ozure ọrụ ụzọ duru ezu Mm. ọ dị chọrọ ịkwụ ụdọ Yeah. kama ihe niile ahụ wụrụ ọrụ chineke Mm. ihe anyị nọ na-ekpekwa n'isi ya wụ chineke nyekwere ya aka dewekwa ya ogologo ndụ Amen. dewekwa ma ụnụnwa ogologo ndụ unu were rụ- rụrụ ọrụ ọma ụnụ a were bịaruo ya isi Amen. otu unu na-esi na-ahapụcha ihe niile unu na-eme na-ejega na-emega ihe ndị a ọ dọkwa easy ọ wụkwa ọ wụkwa ihe eji asị ọ dị ọ dị mfe ọ dọkwa mfe mana unu gbasiri ike na-eme ya. ọ Chineke nwe ịkwụ unu ụgwọ ọrụ Mm. onye rụta nke dị mma ọ ya-akwụ ya ụgwọ onye rụta nke dị njọ onye amazi ya na chi ebe ahụ Mm. ndị a unu na-arụ mara mma chineke ga-akwụ unu ụgwọ ya dewe unu ogologo ndụ dewe unu ahụ mgbasi ike unu ga-eji na-eje eje na-arụ ya bụ ọrụ Mm. ya dịrị unu mma unu Amen. dịkwara ma ụmụaka ndị anụnwa ewepụtasịara ihe ha rụọ ahụ ka na-eje na-eje amụ ihe ahụ ya dịkwara ha na mma Chineke gbaa ha ume maka ọ ha sikwa ebe ahụ ha ga-esikwa ebe ahụ kpọtakwa aka mara mma megidekwa a na-akpọkwa ha etu ya esi akpọga anyị jere Egypt ihe ha buru ụzọ jụọ anyị "Come on, what of Okocha so iwe onye ama aka m pụpụ Eh, so ndị a ka a ma ndị Naijiria eh, Mm. so ka esikwa etu a ha ghọtakwa ya na-emekwa ya ka esikwa etu a na-ajụ ajụjụ mm, so ya dịrị ụnụ mma ụnụ um,